amakpọ m ka si ghọta ihe ịkọwa ịsụ ọbịa n'asụsụ ọka nsụ ọbịa na vileji anyị ka afọ vileji
ụmụ ọsọ mbụ isi ọha ji ụmụ ọsọ the town mgbe isii

ee enweghị ka ndị ndị ndị anchor anchor na redio si eme ya ee ụnụ aṅala onye a ntị o onye a chọzi iweghara this channel don't mind that oya kwuzie afa gị kịta imagine oo ahụ na ọ sị ma ị na-eme nke ya a sịrị gị sụwa bekee i jee be eliza sụwa igbo jọọ na mmasị aha m taa because onye m o nyekwu m ohere m eji wee kwuo ya before oya na-abịa bịa nwoke m kwuo afa gị aha m bụ nwaada amarachi onye sị na ị bụ nwaada ị bụ nwaada amarachi uchechukwu negodi ihe ị na-akọ aha m bụ amarachi uchechukwu
kwuo ihe ị kwesịrị ikwu ọ bụrọ nwaada ihe guys ọ bụrọ nwaada ụmụnne m gbachie ya nkịtị onye a bụrọkwa nwaada o ihe ngwụkwa na ọ bụ na m agwụrụ aka ọ mara ihe ọ
bụ nwaanyị niile n'ala Igbo wụ ada ehe ịhụnanya mana gị nwa ị bụrọzi nwaada okay mhm. abụ m onye lụrụ di ọkwa unu afụgo ya ị ma unu ma ụmụnne m gba ya nkịtị biko ị ma na uche na-abịakwa abịa uche na-abịa abịa so awụ m Mrs leziri ọ sị na ọ Mrs unu na-egekwa ntị no Mrs Abụ m nwunye Uche. Amaghị m nnọọ onye n'ime anyị enye nsogbu kama ọ ya atụziri mmadụ aka bụ onye ọ wụ ihe ọ ga-ekwu ọ na-akpọrọ onye nwa ajara garị ụmụnne m ka m jụkene gị o nwe onye macha ya onye macha ya ị gwa m ihe mmegbu ka m kwuo ọnụ ọnụ yoro oyo mmegbu biko amarachi ị bụ odozi akụ ewo maọbụ ị sị na ị bụ ori akụ ị ghọtago
ugbu a ka ọ chara ọ chatọrọ achatọ ọ ihe na-atọ m ihe a hapụzie okwu igbo hapụzie okwu ụmụnne m ọkwa ihe m kwuru ee Ibezim Ibezim mụtakwa n'aka so ihe m bụ ọkpata akụ odozi akụ na ori akụ ọkpata akụ ori akụ na odozi akụ Amarachi okwu na abụghị okwu a ịta nụrụ afọ na-editi nke oge ebi ya Amarachi Uchechukwu
kwuo na ihe ị bụ bụ
ihe m bụ bụ Odoziakụ Amarachi Uchechukwu ihe kwesịrị etu anyị si kwubi Odoziakụ ọkpata akụ whatever nke niile anyị ihe m bụ bụ Odoziakụ ọkpata akụ oriakụ Uchechukwu Amarachi
My friend, ị ya-ebu ụzọ kwuo afa gị. Ihe m bụ bụ ọkpata akụ, odozi akụ, oriakụ, Amarachi Uchechukwu. Ị bịa kịta ka o kwuo onye ọ bụ. Onye ahụ mara onye ọ bụ, sị na ọ bụ nwaada Uchechukwu Amarachi. Na e, ka ebe na onye ahụ amara ekwu afa ya biko. Hmm. okay biko ka m jiri ohere a wee gwa unu etu esi ekwu afa ị chọ ikwu afa gị biko buru ụzọ kwuo afa gị tupu i kwuo afa nna gị ma ọ bụ afa di gị ị nụla ya ọ bụrụ na ị lụọla di na ị chọ itinye ka mmadụ malụ na ị lụgo di ị sị oriakụ ma ọ bụ odozi akụ oriakụ onye dị otu a dị otu a odozi akụ onye dị otu ọ bụrụ na ị lụbeghị di ị sị na ị bụ nwaada dị otu a ada onye dị otu a dị otu a ma ọ bụ ada onye dị otu a dị otu a you understand Yes. Thank you.